afa m bụ Chidi Cadet Nwanyanwụ nna bụ onye na Ọzara Nkanu West na Enugu steeti eto m n'ọtụtụ ebe dị iche iche n'anị Igbo a mụrụ m n'Ụmụahịa ebidoro m ije skuul na Nsụka ebikwanụ m na Nsụka mana ejere m akwụkwọ praịmarị skuul na Ọnịcha jee sekọndịrị skuul na Ọnịcha bịakwa bịa jekwa yunivasiti n'Enugwu so na ama m ife gbasata Anambra steeti malụkwa ihe gbasatara Enugwu steeti bịa jekwa pre-science ESUT na Ebonyi steeti n'ịfụrụ na m agazugo ee ọtụtụ ebe n'anị Igbo nwunye m bụ onye Anambra ife a m chọ ikwu bụ ife na-emetụta m n'obi ị wọchịa vidio m postu after this statement ị wee ghọta ife m na-ekwu ọ na-abụ most videos a na-egosi maka ajọ ife a na-eme na Anambra ebe ndị ụfọdụ a na-asị ndị nka ndị ndị ndị ndị Abakaliki ndị Abakaliki ndị Ebonyi eziokwu na some of those videos na ị ga-afụ na ndị Ebonyi dị involved mana otu esi eme ya adịrọ mma maka na ọ bịazira dịka onye ọbụla na-eme ajọ ife na Anambra steeti bụ onye Ebonyi ọ dịka ọ sọọsọ ndị Ebonyi na-ezu ori na Anambra steeti mana ọ bụrọ eziokwu ife m chọ bụ onye ọbụla e jide zuo ori si mee ife a na-eme onye zuo ori mana sị ejezina na-akọtọ ndị ebonyi o nwere mgbe ọ bụ a bịa sị gị onye wawa onye ma ọ bụ onye wawa sị gị ndị wawa ndị wawa wawa oli anụ mmadụ nke a nke a nke a nke a nwere uwe na the former anambra steeti owucha ọga ekreti enugu steeti ndị wawa bịa nwebe some respect mgbe ha abịa sị gị nwa nsụka nwa nsụka ka anyị kwụdebe na ife anyị na-ekwu ọ dịrọ mma hmm, ị wọchịa vidiyo a ị fụ na ndị nọ na vidiyo ahụ ọ nwere onye bụ onye onye onye Abakaliki keezi ife o gosipụta o gosipụta na onye ọbụla na-eme ajọ ife bụ onye ọjọọ ọ sọkwa ya bụrụ nwanne m nwoke ma nwanna m ma ị bụrụ onye agba enu bụrụ onye agba anị bụrụ onye agba awa bụrụ onye anywhere ime ajọ ife ime ajọ ife onye mee nke na-adịrọ mma ka anyị ka anyị taa ya ụta maka ihe o mee ka anyị ka anyị kwụsị ịkpụ afa onwe anyị n'ana ọ dịrọ mma nene this video ị rapụkwanụ m comment na the comment section daalụ ya ife a bụ arrest anyị ji Amawbia and Oye Agu Abagana today precisely today bụ 16th January 16th January 2025 n'ebe ife niile na-eme ka anyị nweta ndị ọ ga look at me kedu afọ anyị

ọ bụ ebe ife niile mee tata Amawbia stroke Oye Agu Abagana mana malụkwa amalụ na ụfọdụ n'ime ndị ị fụ ebe a e nwere ike ọ bụrụ na ha duta mmadụ eduta nwere ike ọ bụlụ a case of being in the wrong place at the wrong time so mụwa ka believe kwa that everybody is innocent until proven guilty nwa oge ụfọdụ ọ na-abụ e gosisịa mmadụ otu a e mesịalị ọ bụ na nwere ihe ha mee so dịka anyị na-egosikwa onyonyo a ọ meanrọ na mmadụ niile nọ ebe a anyị dị very sure na aka fa dị n'ife e me bikonụ ụmụnne m Igbo amaka ka anyị na-ebunite onwe anyị enu ka anyị na-akwado onwe anyị ka a rapụ ịdị na-akọtọsị onwe anyị daalụ nụ